Bhí dris cosáin amháin ann nuair a chaill Corcaigh a gcéad cluiche Roinn 1A i gcoinne an Chláir fad is bhí ar na Cait a bheith sásta le comhscór nuair a thugadar aghaidh ar Loch Garman. I Roinn go bhfuil tábhacht nach beag le gach scór agus gach pointe, an mbeadh Cill Chainnigh nó Corcaigh ar ais ar a seana-léim tar éis Babhta 2? Micheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta.
Deas bailithe isteach SuperValu Páirc Uí Chaoimh anseo tráthnóna agus an dá fhoireann ag lorg na bpointí sraithe. Seans anois ag Cill Chainnigh an buntáiste a tugadh chomh maith ag an réiteoir an ceann san ag taisteal, Eoin Cody le cúilín iontach. Anois Cill Chainnigh ag teacht babhta amháin eile. Comhscór dar ndóigh acu an tseachtain seo caite agus bhí seans déanach ag TJ an cluiche sin a bhuachaint i gcoinne Loch Garman. Pas álainn tomhaiste isteach ansan agus seans ar scór eile agus é sin ró-éasca ag Cian Kenny leis an gceann áirithe san. Ceithre chúilín mar fharasbarr ag tús na himeartha agus Corcaigh gan a bheith ag luas an chluiche go dtí seo. Seans, chíonn tú an spás atá ansan, Cian Kenny le deis eile agus Cill Chainnigh tosnaithe i bhfad níos fearr. Leis an farasbarr sínte amach go dtí seacht gcúilín, féach ansan arís an spás atá ag imritheoirí Chill Chainnigh. Beidh Pat Ryan ag cur treoracha isteach, tá mé cinnte, marcáil a fheabhsú agus an cluiche seo ag dul ar aghaidh. Deis anois ag Cill Chainnigh, ealaíonta, go healaíonta thar an trasnán ansan, Adrian Mullen. Tá siad ábalta na himritheoirí a phiocadh amach i bhfad ró-éasca agus ocht gcúilín anois eatarthu. Chímid ansan. Fé bhrú ach arís cruinneas iontach ansan ag Cill Chainnigh. Farasbarr ollmhór idir na foirne Corcaigh anois ag lorg rud éigin chun iad a tharraingt thar n-ais ins an choimhlint, an ceann so smachtaithe. Réiteoir ag scaoileadh leis agus tá scór ar deireadh ansan ag Corcaigh agus é sin ag an bhfear lár páirce Tommy O'Connell. Farasbarr thar n-ais go dtí sé chúilín agus Corcaigh dúisithe beagáinín le cúpla nóimead anuas. Anois iad ag teacht arís. Oscailtí ansan, brú anois ar chosantóirí Chill Chainnigh an ceann seo íseal isteach san eangach ag Conor O'Callaghan. Cúl a theastaigh go géar ó Chorcaigh. Iad tarraingthe go mór isteach sa choimhlint anois. Chímid ansan íseal isteach san eangach agus díreach mar a theastaigh ón lucht leanta roimh an briseadh. Anois cé go raibh bearna an-mhór idir na foirne ag staid éigin sa chéad leath, é sin dúnta isteach anois agus Corcaigh ag teacht arís. Seo chugainn Robbie O'Flynn. Pas cliste trasna, b'fhéidir go bhfuil seans anseo ar chúl eile. An ceann san an-tairiseach! Ó, mí-ádh ansan ar Chorcaigh. Ar fóraoil bhí seans ansan ag Horgan. Scil iontach. Díreach ar thaobh na láimhe clé agus ar fóraoil. Anois luas an chluiche ardaithe, luas Corcaigh chomh maith. Seo cúilín O'Flynn arís. Ceann san curtha isteach agus é sin breá sásta, a deir an lucht leanta áitiúil. Athrú á dhéanamh anso i bPáirc Uí Chaoimh ach cinnte Corcaigh níos fearr le tamaillín anuas. Puc amach gairid ansan ag Eoin Murphy. Ceann san imithe ar strae. Bronntanas, seilbh thar n-ais dtí Conor Lehane. Lehane agus é sin díreach thar an spota dearg ansan aige. Ach deis roimhe sin ag Cill Chainnigh é a ghlanadh. Pas a chuaigh ar strae agus bronntanas do chúilín ag Corcaigh. Anois níl eatarthu ach cúilín amháin anso. Páirc Uí Chaoimh agus Cill Chainnigh anois ag lorg tréimhse forlámhais tar éis Corcaigh a bheith i gceannas le cúpla nóiméad anuas. Deis anois ag Shane Murphy an ceann so scaoilte isteach. Fad go leor leis. Sár cúilín ansan ag Murphy. Siad ar comhscór agus gach seilbh anois chomh tábhachtach. Deis ag Corcaigh an ceann so a thabhairt ón taobh líne ag Conor Lehane. Cúpla scór maith sa tarna leath aige. Lehane fós ag dul. Seans ar cúilín. An ceann so. Á! Sárchúilín ag Conor Lehane. Corcaigh gafa chun tosaigh i bpreabadh na súl. Ní mórán duine a chreidfeadh é sin sa chéad leath. Ach Lehane le cúilín iontach. Agus seo níos fearr. Trí chúilín a bhí idir iad agus an Clár an tseachtain seo caite. Lámh in uachtar ag an gClár. Ach Corcaigh ag troid anois. Deis ar an dtaobh eile áfach ag Cill Chainnigh. An ceann so ag an ionadaí Billy Drennan. Scór maith. Sin cothrom babht amháin eile. Anois deis, oscailt, béal cúil, seans anso ag Cill Chainnigh ar chúl an ceann san imithe isteach. Á! Sábháil iontach ansan ag Patrick Collins. Bhí seans iontach ag Cill Chainnigh ar chúl ach an ceann so stadaithe. Faoiseamh go cinnte do Chorcaigh. Címid arís. Seilbh bailithe ansan ag Walter Walsh. Agus ag an deireadh. Tháinig sé de chos Collins agus choimeád sin sábháilte? Seo, táimid fós ar comhscór agus sinn ag dul isteach in am cúitimh. gortaithe, seilbh bailithe ansan ag na Cait. Deis an ceann san imithe isteach thar an trasnán ag John Donnelly. Scór cinniúnach ansan. Cill Chainnigh cúilín chun a maitheasa. An t-am geall le bheith caite agus an fheadóg dheiridh séidte anso. Tháinig Corcaigh thar n-ais go maith sa chluiche ach ag an deireadh an scór deireanach sin ag John Donnelly agus bua d'aon chúilín amháin ag Cill Chainnigh.